ndị ọ ga-emele ekene m unu kedu ka ị mere kedu ka eke si anya anwụ kedu kwanụ ka mbazi si eru ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi afa m bụ ọmalịcha abịa igbo ya bụ na nke a bụ mbụ ị na-esere m daalụ maka isere m ọ bụkwa na ị na-esere bụrụ m mbụ daalụ maka ịnachite azụ n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma a gaa ya nga naabọ n'isiokwu anyị taata ma n'oge ọrụ ugbo bụ ya i nee anya n'ihe onyonyo nke a ị fụ na m na-enye gị oge ihe a na-akụ n'ọrụ ugbo oge ọrụ ugbo ka anyị ya ya bụ na ihe m chọrọ ime n'ihe onyonyo ụbọchị m chọrọ ịkọ ihe mana ihe m chọrọ ịkọ ọ bụ ihe m ga-apụ ezi kọọ ihe m chọrọ ịkọ bụ kukumba ya bụ kukumba na anyụ mmiri anyụ mmiri bụ watermelon ịghọta ya bụ sonyere m ka m gosi gị ka esi akọ ya ihe m ga-eme bụ ịmari ana ịmari ana bụ ihe a na-akpọ tilling tilling of land n'olu bekee m ga-amari ana ọ bụghị na a ga-akọ ya ka esi akọ nnukwute ihe nee anya nke a bụ nke eji amari ana nke a bụ nke eji egwupụta ihe nke a bụ nke m ji akọ

nnukwu nwa anụ ya ịkụzi m ka esi amari ana ngwa mana ga-ele ya anya ọ matakwara ya ahụ amari ana ahụ ọfụma ma eleghị anya ọtụtụ ndị ajụọla m si m ka m ebi ebi na ime obodo ka m ebi na obodo mepere emepe were na-abịarute n'ime obodo wee na-eme ihe onyonyo m ma nachie azụ nke bụ nke ugbu a ebi m n'ime obodo ya bụ ebi m n'ime ime ime ime obodo ebi m n'ime obodo ma eleghị anya ọtụtụ ihe bụ ihe mụ onwe m fụtakwara dịka uru ibi n'ime obodo nke na-adịghị na n'obodo mepere emepe enwere ọtụtụ uru dị n'ime obodo m ji wee si na ọ kara m mma ka m nọtụgodu n'ime obodo fụ ndịiche dị ebe ọ bụ na ọtụtụ mgbe n'ime ndụ m bụ ebigo m n'obodo mepere emepe ma kpebie si ka m batagodu n'ime obodo fụgodu ihe gbasara ibi n'ime obodo uru dịkwa na ya nakwazi ọghọm dị ya n'ihi na eleghị anya ihe niile dị n'ụwa nwere uru ma nwekwa ọghọm dị na ya ịghọta ịghọta nke mbụ n'uru m fụrụ ibi n'ime obodo bụ nri enwere m ike inwetenwu nri ọbụla m chọrọ ya bụ nwetenwu nri ọbụla m chọrọ etu ọbụla m si chọọ ya ọ ka ga-adị ọfụ ọ bụghị nke egotere desi desigide oo ma desi na igwe nju oyi ka ọ bụrụ na anyị nwere ihe dịka akwụkwọ nri oge ọbụla m chọrọ akwụkwọ nri agaghị m eche iche si na m na-aga n'afịa egote akwụkwọ nri ma ihe ọbụla m baa n'akụkụ ụlọ m kpara akwụkwọ nri m chọrọ were mee ihe ọbụla m chọrọ ihe dịka em oge a kịta bụ oge udu mmiri ọtụtụ akwụkwọ nri juru ebe niile nke mmadụ akọghị puoro onwe ya ihe dịka em gbọrọdị gbọrọ ụfọdụ na-akpọ ya mgbọrọdị ụfọdụ na-akpọ ya gbọrọdị ya bụ em waterleaf n'ọnụ bekee ya i nee anya kịta na nke anwa onweghịdị onye kọrọ ya o juru anya niile na-achọ onye ga-eri ya mụ onwe m erikatago ike m ji eri agwụgo n'ihi na ihe awuf anaghị acha acha ihe a bụ otu uru nri akwụkwọ ụgụ ihe ọbụla ị chọrọ bụ ihe ị nwere ike inwetanwu na-atụpụghị kọbọ ọbụla na-atụpụghị ego ọbụla ị ghọtara ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ ihe dịka em gị na mmadụ imekọ na imekọta gị na mmadụ imekọta ị bịa n'obodo mmekọta nwanne na nwanne na-aka atọ ụtọ n'ime obodo n'ihi na ndị Igbo tụrụ ilu sị na na ọkọ kọọ m- m- em, ọkọ kọọ anụ ọfịa ọ gaa n'ukwu osisi kọọ ya ma ọkọ kọọ mmadụ ọ gaa na em, ọ gakwuru nwanne ya ka ọ kọọ ya ị bịa na em, i- i- n'obibi ime obodo ebe ahụ ka ya bụ ilu pụtara ife nke ọma n'ihi na ọ bụ etu a ka ndị Igbo ri sibu ebi ndụ tupu ndị ọcha ewere bata ị ghọta mana i nee anya kịta na mmerịkọta nwanne na nwanne amaka n'ime obodo karịa ka ọ dị na obodo mepere emepe ka m were ọmụmaatụ ihe dịka ọmụmaatụ kịta na m chọrọ itinye ọkụ be m mana enweghị m ihe e ji akpaka ọkụ enwere m ike ịgakwuru nwanne m sị ya nye m ma enwekwa m ike ịga na nke nwanne m mụtari ọkụ si ebe a nata nweghị ihe a kpọrọ ya n'ihi na a sị na ụtọ nwanne na nwanne bụ ichi karịa ma mụ onwe m echikwuo gị ị ghọta ụtọ na nwanne ị dara m m dara gị m metụ gị arụ i metụ m arụ ya bụ na ihe ihe dị etu anwa bụ bụ uru ọzọ mụ onwe m fụtara mmekọta nwanne na nwanne anwa bụ uru ọzọ mụ onwe m fụtara m ji sị na ibi n'ime obodo katụ mma n'ihi na n'agbanyeghịkwa na ọ nwere ọghọm nke dịara ya mana ọghọm dị uru dị ya ka ma a sịkwa m kwuo uru dị ya ka nke ọma nke atọkwa uru ọzọ m fụtakwara dị na ya bụ a bịa n'ihe gbasara mmiri a bịa na mmiri dị n'ime obodo ihe dịka obodo nke a m nọ n'ihe ugbu a mmiri ha ele ya egosigo m ga ewu na ị na-esonye ihe onyonyo mụ ị ga-afụ ebe m du gị wee gaa na mmiri mmiri si n'okwute wee na-apụta nke abụghị a kụrụ akụ nke abụghị ma ma a nụchara ya bụ mmiri anụcha ọfụma mba nke a bụ nke si n'okwute wee na-apụta mmiri ọfụụ ị gaghị eche echiche ihe niile ihe nri ọfụụ ị gaghị eche echiche ma ma nje adị na ya bụ mmiri kọ na nje adịghị na ya bụ mmiri ya bụ mmiri si na chi ị ghọta mmiri si na chi na-anaghị afịa ahụ nnweta ọzọ dịkwa ka ibe ya m fụkwara wee sị gị na ibi n'ime obodo dị ka ọ katụ mma na ọ bụkwaghị na ọ kacha mma mana ọ dị ka ọ katụ mma bụkwa ego maọbụ mmadụ ileta onwe ya anya ya bụ mmefu ego dị na ndụ anyị na-ebi kwa ụbọchị kwa ụbọchị ọ wụ ndị oyibo ha sị gị the cost of living ịghọta mmefu mmefu ego dị kwa ụbọchị kwa ụbọchị abịa n'ime obodo kịta anụ anyị nọ na ya ị gaghịcha emefuchi ego dị etu ahụ ma ị ga na-ebikwe ndụ ka onye ka onye ndụ zuru oke ịghọta abịa na nri ọ bụgodị ndị ị nweghị na be gị ị ga- ọ ọ gaghị afịa gị ahụ ọ gaghị gị ericha gị ego etu anwa inweta ihe ị chọrọ ka m were ya ihe dịka ọ bụrụ na ịchọ isi nri kịta elele ya anya ugbu a ihe dịka akwụkwọ nri nke anwa apụgo ihe dịka ogiri nke a ị ga-enwe ya n'ụlọ ihe dịka ose nke a ị kọrọ ya na be gị gị na mmadụ agaghị akpa ogologo okwu ịghọta ihe dị etu a ị ga-enwetacha ha ncha mmiri ị gaghị ego mmiri ego ị gaghị eche maka mmiri ọ bụ ma um, ndụ ya bụ ọtụtụ ihe dị etu a ile ị ga na ị ga-afụrịrị ka ị ga-esi wee mee ma ụbọchị ahụ aga e, ọ ga-enwerịrị ihe ga-adabatara gị ịghọta ọ ga-enwere ihe ga-adabatara gị ga-egosi na ọ bụladị kwa ụbọchị ọbụla na ị ga-afụrụ ihe ị ga-eri na-emefughị nnukwute ego dị etu a ịghọtara ịghọta ama m ka ihe m na-ekwu ọ na-abụkwa gị isi mana ọ bụrụ ma mụwa m ga-asị gị na ihe m na-ekwu bụ ihe nwere m isi nke ukwuu ọzọ dịkwa ka ịbịa wee bụrụ na abịa n'ihe gbasara nchekwa ndụ na e, obodo abịa na obodo dịgasị iche obodo mepere emepe ọtụtụ mgbe ka mpụ na aghụghọ dị ebe anwa na-akarị ma igbu mmadụ ma ịtọ mmadụ ma ihe dịgasị iche iche mana ịbịa n'obodo ime obodo ọ bụkwaghị na ọ dịghị o e, eleghị anya ị ga-afụrịrị na e, mpụ na arụ na ihe dịgasị iche iche adịchaghị n'obodo ị nwere ike ihe dịka nwatakịrị na-aga akwụkwọ ugbu a ị ga ị ga-edinye nwatakịrị pere ezigbo mpe ịdịgodo afọ abụọ na atọ o duru nwanne ya na-agara onwe ya akwụkwọ onwe anaghị eche echiche ma mmadụ a ga-atọrọ ya anaghị eche eche ma ọ ga-ezute ndị mpụ na aghụghọ n'ụzọ mana mara amara na obodo mepere emepe ma nwa ya anwa ị nwa ya anwa ihe ị fụrụ ị were ị fụrụ ihe anụ ị nwere ike ịdị nwatakịrị nwatakịrị nwere ike isi ebe a were ụkwụ gaba ebe ọbụla masịrị ya ị gaghị eche eche ma nwatakịrị anwa ma ndị ntọ ma ndị ajọ mmadụ ma ndị omekịtọrọ ọ kpọrọ nwatakịrị a n'ụzọ n'ihi na ịma ụmụazị na-adịrị anya ụmụazị nke nwere ike ịtọcha ha ga-adị dị ka afọ afọ iri afọ iri ebuka nke ga-atọcha ya dịka ka afọ asaa o duru onye na ndị nke ọzọ enuru ihe ruo ihe dịka iri ma iri na abụọ ha ncha buru e, mmiri ha wee na-aga mmiri ga chute mmiri ị gaghị eche echiche etu ha si gaa ka ha ga-esikwa wee naa na-enweghị nsogbu ọbụla ị fụgo ihe a wụkwa uru ọzọ mụ onwe m fụta wee sị na ibi n'ime obodo kakwara m mma n'oge ụfọdụ n'agbanyeghịkwa na ọghọm dị na ya dịkwa ya kịta anyị ga-enwetazi ezigbo ụlọ akwụkwọ uru dị na ya ka ọghọm dị na ya ọzọ dịkwa ka ị bịa wee bụrụ ọtụtụ ọtụtụ nje anụ a na-ekuru a na-ekuru na n'ikuku na air pollution ọ bụcha ihe ị ga-enweta n'ime obodo n'ihi na ebe niile ihe jupụtara na ndụ ndụ like the air is fresh ihe dịka nnukwute ogo ebe a na-emepụta ihe dịgasị iche iche na company ga-pollute air ma ekuru ikuku na-ekuru ihe dịka ihe edoghị anya ihe edochaghị anya ihe nje jupụtara na ya ị bịa n'ime obodo ọ dịchaghị etu n'ihi na ikuku niile bụ ihe jupụtara ime obodo amaka o nwedị ihe ị ga-agwa m ọ bụ ịzụ ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ ị ga-azụ nwere ike na-agarịrị onwe ha ebe dịgasị iche iche ị gaghị eche echiche ma ụmụ anụmanụ a kịta anụnwa ị na em ị na-azụ ma onye gị na ya bi n'ụlọ ọ ga-asị gị nke a ma ọ sị gị nke ọzọ mba ụmụ anụmanụ ị na-azụ ga-adị iche iche dịka ị na-ahụ n'ihe onyonyo nke anụ a bụ nnụnụ nnụnụ a bụ nnụnụ na-abụ m tụsara ya ihe o fewara nke a bụ ọbọgwụ ka m na-azụ ọ bụ na ị na-eso ekwe ya febe nsere nkịta mbe setere nkịta ihe anụ a bụcha ihe dịgasị iche iche i nwere ike iritenu ịghọta fụgodo elu ukwu osisi maka ị nọrọ ukwu osisi nso o nwedị ihe ị chọrọ ịgwa m kịta anụnwa o nwedị ihe ị ga-agwa m kịta ga-eme gị ka m ghara ịsị gị na n'ime obodo amaka eziokwu ime obodo amaka ọ maka uru na ọghọm dị na ya gosi uru ya ka uru ya ka asịkwa gị na o nweghị ọghọm dị na ya mana nke bụ eziokwu bụ na a sị m kwuo m ga-asị gị na uru ya ka nke ukwuu karịa ọghọm ya daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a ana m atụ anya na ị ga-esokwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịanụ